Ndị ma na-ege ntị ekene m unu abịakwa m ka anyị na-amụta maka inu Igbo ụfọdụ inu Igbo ụfọdụ anụnwa bụ ife na-enyere anyị aka maka na a na-akọwa na inu bụ mmanụ ndị Igbo ji eli okwu nke anyị na-eji maka ya wee na-eme ife anyị bịara taa wee bụrụ nnede adịghị anọ n'ihu ọnya egbu ijiji. Ndị Igbo si na a na-anọrọ n'iru ọnya wee na-egbu ijiji. Ana m agụpụta nke anyị na-akpọ General Igbo wee bịazikwa na-ewere nke m ji bụrụ onye Nteje n'asụsụ Nteje nke m nke ya-ekwe m ọsụsụ wee na-asụkwa ya. Ọ sị, adịghị anọ n'iru ọnya egbu ijiji, a na-anọrọ n'iru ọnya wee na-egbu ijiji. Ndị Igbo tụrụ ya ọ bụrụ inu. ee ị chọọ ka a sụa nya n'oyibo ọ bụrụ gịnị house fly is never killed right on the face of the sore a na-anọrọ n'iru ọnya egbu ijiji ijiji bedere gị n'ọnya i wee chọọ ka ị nọrọ ebe ahụ igbukọdo ma ijiji sụpịakodo ma ọnya gị ndị Igbo si na a na-anọrọ n'iru ọnya egbu ijiji ị kọwazia nya ọ sị na ọ dịghị mma ịta mmadụ ụta n'ihu ọha ebe ọ ga-egbu ya mmụọ ma wutekwa ya nke ukwuu adịghị anọ n'ihu ọnya egbu ijiji nwanne gị mere ife dị mma i kenee nya nwanne gị mere ife dị njọ o wee na-akọwa na ị pụta na o nwe ka ị ga-esi wee gwa ya okwu n'ebe ndị mmadụ zugoro ezu O mezie nya, o wute ya. Ya bụ na a na-anọrọ n'ihu ọnya egbu ijiji. Ọ dịghị mma ịta mmadụ ụta nke ukwuu n'ihu ọra niile ebe ọ ga-egbu ya mmụọ ma wutekwa ya nke ukwuu. Certain corrections require prudence to avoid further damage and embarrassment. Adịghị anọ n'ihu ọnya egbu ijiji. Ife a bụ inu ndị Igbo. ka anyị malụ na nke tata na a na-anọrọ n'iru ọnya wee na-egbu ijiji I am Dr. Emmanuel Nweke Okafor Emezila bụ nwa okpube na Nteje a na-anọrọ n'iru ọnya wee na-egbu ijiji ekenekwa m unu ndị be anyị abịakwanụ m ọzọ maka anyị na-ekwu maka inu ndị Igbo maka na inu bụ dịka mmanụ ndị Igbo ji eli okwu ndị Igbo wee sị na ọ bụ okenye nwụsịrị ụmụaka wee weziere ike ịta ikikere eze wee na-aga ọ bụ okenye nwụsịrị ụmụaka wee werezie ịta ikikere eze ọ bụ okenye nwụsịrị

have died. You can also uh, inter interpret it to be it was only when elders have died out that the children will now partake the gnashing of the teeth. mgbe ahụzi onye na-eme ihe nke ọma onye ọbụla emewezie etu o nwere ike mgbe a na-afụrọzi mgbe a na-afụrọzi onye na-eme ife nke ọma onye ọbụla eme gịnị emebezi ka o si wee sị ya when qualified hands are not available people of less competence may take up responsibility this is another version the way you can also explain it in uh, english when qualified hands are not available people of less competence may take up responsibility ọ bụ okenye nwụsịrị Ụmụaka wee weziere ịta ikikere eze. Ife a bụ inu ndị Igbo. Inu ndị Igbo ji eli okwu. Okenye nwụsịrị, ụmụaka weziere ịta ikikere eze. Ekenekwa m unu ndị be anyị. Ọkwa Emmanuel Nweke Ọkafọ, Emezabụ. Daalụ.

It is not proper to hang first class yams at the back of the barn. Ihe ọma adịghị mma ka e zoo ya ezo. Ife ọ pụtara bụ na ife ọma adịrọ mma ka e na-ezo ya ezo. Good things advertises themselves as they are not meant to be hidden. Ọ dịghị mma ike oke ji n'azụ ọba. When you are doing good, express it. pronounce it, propagate it, evangelize it na ọ dịrọ mma ike oke ji na azụ ọba ọ inu ndị Igbo nke anyị mụtara n'ụbọchị taata ekenekwa m ndị be anyị ọkwa na Emazila bụ nwa okpube Dr. Emmanuel Nweke Ọkafọ ọ dịghị mma ike oke ji na azụ ọba igbo ndị be na-ege ntị ekene m na abịakwa m maka inu ndị igbo nke anyị ji wee kwedoro kwechiri n'ụbọchị nke taa ka a na-ele okenye na-azọcha agịrị afọ ọkụkụ ka a mara ma ọ ga-achịnyekwa ya ụmụaka ka ọ bụ ya ga-eri ya ka a na-ele okenye na-azọcha agịrị afọ ọkụkụ ka a mara ka a maa ma ọ ga-achịnyekwa ya ụmụaka ka ọ bụ ya ga-eri ya ị bịa n'asụsụ nteje abọgụ be anyị ọ bụrụ ka anyị na-ene okenye anyị na-ene duru na-azọcha agịrị afọ ọkụkụ mgbụrị afọ ọkụkụ ka a maa ma ọ mesịa ya onwe ya eli ya bụ mgbụrị afọ ọkụkụ ma ọ ya wekwere ya nye ụmụaka ihe ọbụla onye ukwu mere n'obodo na-abụ ihe ọbụla na-enyocha nke ọma ka a mara ihe o bu n'uche ya bụ na okenye mee ife okenye na-ekwu okwu okenye na-agba mbọ okenye na-atụ atụmatụ ị na-enebe ka ị mara ife o bu n'uche wee na-abịa ya ka ndị Igbo sị ka a na-ene okenye na-azọcha mgbụrị afọ ọkụkụ ka anyị wee mara ma ọ zọchasịa mgbụrị afọ ọkụkụ anụnwa ma ọ ya ewere ya nye ụmụaka ka ọ ya eli ya eli a person of high personality must strive to be above board a person of high personality must strive to be above board ife a ka ndị Igbo nesiri anya wee chịkọta nsị na ka a na-ele okenye na-azọcha agịrị afọ ọkụkụ ka a mara ma ọ ga-achịnyekwa ya ụmụaka ka ọ bụ ya ga-eri ya ife a bụ inu ndị Igbo ndị be anyị ekene m unu daalụkwanụ n'ofu inu Igbo ahụ ka anyị nọkwa wee sị na asọkarịa eze anya ekpuru nkata n'isi were gwa ya okwu asọkarịa eze anya ekpuru nkata n'isi wee gwa ya okwu When a king has been tolerated for a time, someone who has covered his face with a basket may challenge him. That is in English translation or transliteration depending. Asọkarịa onye na-eme ihe ọjọọ anya

asọkarịa eze anya ekpuru nkata n'isi wee gwa ya okwu ya bụ Igbo bụ inu nke taa na ịwa n'asụsụ ndị Nteje daalụkwanụ I greet ndị be anyị abịakwana m ọzọ inu nke anyị ji wee bịa kịta wee bụrụ ke na ọ bụ n'ọnụ nwa dibịa ka okwu na-ebi na ọ bụghị n'ọnụ ofeke ọ bụ n'ọnụ nwa dibịa ka okwu na-ebi Ọ bụrọ n'ọnụ ofeke, it is the diviner that normally has the final say and not the simple person. adịghị eji okwu onye enweghị uche eme ihe ọbụla adịghị eji okwu Onye enweghị uche eme ihe ọ bụla. Wisdom takes precedence over folly. Ọ bụ n'ọnụ nwa dibịa ka okwu na-ebi. Ọ dịghị ebi n'ọnụ ofeke. Ndị be anyị tụrụ inu sị na ọ bụ n'ọnụ nwa dibịa ka okwu na-ebi. Ọ dịghị ebi n'ọnụ ofeke. Ọ bụ n'ọnụ nwa dibịa. ka okwu na-ebi ọ dịghị ebi n'ọnụ ofeke bụ onye mụ na-ete nke ekene m unu daalụkwanụ nke anyị ji wee bịa taata ọ bụ n'ọnụ nwa dibịa ka okwu na-ebi ọ dịghị ebi n'ọnụ ofeke Igbo ndị be anyị ekene m I come back again n'asụsụ inu igbo anyị chọrọ ịmụta taata ọ sị na azụ ite siri ọkụ na okenye adịghị mma

You see azụ ite siri ọkụ na okenye adịghị mma ile ihe dị oji anya oge niile inu igbo kara aka bụrụ mmanụ ndị igbo ji eli okwu ndị be anyị ekene m unu nke a ka anyị akwụsị tata ụbọsị ọzọ ka anyị bidokwa ebe ndị ọzọ daalụ nụ Eh, ndị be anyị ekene m unu anyị bịara tata ka anyị kọọ maka inu ndị Igbo maka dịka anyị si wee mara na a gwara anyị na inu ndị Igbo bụ mmanụ Igbo ji eli okwu ya bụ ife inu pụta o nwere nke ndị be anyị kwuru sị na a na-elirọ ọganyala n'ava mana ọ bụrụ na ị chọọ ka i mekwaa nya ka ọ dị na general igbo ọ wee bụrụ adịghị eri ọganyara n'aha adaghị eri ọganyara n'aha mana ọ bụrụ n'asụsụ nteje ebe m si wee bịa anyị asị na na a na-elirọ ọganyara n'ava kedu ife ọ pụtara mma na-akọwa a na-atụ nya bụ inu akọwa ka anyị wee na-elufuna maka na edere ya ede one does not answer a rich man merely as a nickname. Ndị Igbo si na a na-elirọ ọganyala n'afa. One does not necessarily answer a rich person just because you call the person a rich person. Ọ nya bụ ife ndị Igbo kwuru si na a na-elirọ ọganyala n'afa. Ife ọ pụtara bụ onye chọrọ ịdị ukwuu ga-adị nkwadebe ịrụsi ọrụ ike. Ọ bụrụ na ị chọọ ịbụ ọganyala, ị ya akaba arụ lụsie ọrụ ike gbaa mbọ nke ndị oyibo na-akpọ ịdị very hard working ka i wee nwee ike ịbụ onye bụ ọgaranya nobody achieves greatness by mere wish ọ bụrọ maka na ị chọrọ ịbụ ọgaranya ka ị ga-eji bụ ọgaranya kata ma na ị gbalụ mbọ maka ya bụ na ndị igbo si adaghị eri ọgaranya n'afa ekene m unu ndị be anyị I am Dr. Emmanuel Nweke Okafor